Ko an ka foli ni tanuni an b'o ta k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni yankuma aw bisimila kunnafonidi gafew lakali kɛnɛ kan limanaw laadalajɛmu an fɛ yan nɔ don o don k'a ta ntɛnɛn fo ka se jumadon ma gafe minnu mana sɛbɛn nansarakan na an bɛ ye kɛnɛ kan k'a bamayɛlɛma bamanankan na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o tuma an nisɔndiyalen don bi sabu min ye joliba tv news ale ye san kelen sɔrɔ ka jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ni aw hakili b'a la san ba fila ni mugan ani kelen juin kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn ka n'a bila bi juin kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn san ba fila ni eh, mugan ani fila eh, min ye joliba tv news ale ye san kelen sɔrɔ o tuma an b'o ɲagaɲaga seliw la yan nɔ an bɛ aw fana fo limanaw n'i y'a mɛn tele a filɛbaw de don aw minnu b'an filɛ don o don ka se an ka jɛmukanw lajɛ k'a ka hakililaw di a kan aw minnu fana bɛ an ka jɛmukan ninnu kanu aw minnu bɛ eh, joliba tv news a kanu an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ halisa aw ni ce a ka filɛliko ɲumanw an'a ka tanuko ɲumanw na o tuma an b'a fɔ ɲɛna eh, an b'a fɔ an yɛrɛ ma un joyeux anniversaire o tuma kunnafonidi gafew limanaw olu bi yan nɔ an bɛna an da don minnu na ka olu walawala aw ye l'essor bi yan limanaw a kumana l'essor ko politikimaw ni jamana ɲɛmɔgɔw sigira kununko ka ɲɛfɔli kɛ hakilila falenfalen don kumaɲɔgɔnya limanaw ko nin kɔni famana ka kɛ kosɛbɛ ko nka min kɛlen ye nin ye l'essor ka fɔ la nin na kɛ sababu ye ka sira caman de bɔ walasa politikimaw politikitɔnw ale ni jamana ɲɛmɔgɔw minnu bɛ furancɛla fanga kunna bi a jirala k'a fɔ eh, maa si kana to yen bɛɛ da de ka don a la a jirala k'a fɔ nin kɔni ye eh, taasira kura dɔ daminɛnen l'essor ka fɔ la min bɛna kɛ sababu ye gouvernement baarakɛlaw ani politikimaw sabu politikima caman yɛrɛ y'a jira k'a fɔ baara min ye nin ye ko a ɲɛna kosɛbɛ an bɛna o lakali aw ye sisan o mana bɔ yen le pélican bɛ yan nɔ pélican y'a jira k'a fɔ ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla jamanakuntigi kolonɛli asimi goyita ayiwa ni ale bɛna i kanbɔ jamanakuntigiya de nɔfɛ walima ni a ni jamanakuntigiya yɛrɛ de ka kan furancɛlafanga in tɛmɛnen kɔfɛ o yɔrɔ sariya dɔw bɛ yen olu t'a yamaruya a k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ nka ɛɛ loi électorale min n'o tara sisan o kɔni y'a yamaruya ko finitigi o finitigi bɛ yen ni e b'a fɛ k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ o fana kuma o fɔlen don o kuma in an bɛna lajɛ eh, pélican kɔnɔna na u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na o mana bɔ yen canard déchaîné ale bɛ yan nɔ ale ka jaw de bɛ to ka kuma eh, n'a sɔrɔla ɲininkali de kɛlen don min ye canard déchaîné fɛ bi ayiwa mali mm, cedeao ka ɲangini n'a bɛna wuli ka bɔ a kan nka limanaw minnu bɛ yen n'olu fɛla ye ko ɲangi kana wuli ka bɔ mali kan e ko eh, u ka u jigiw ma tigɛ wa canard déchaîné de ye nin kuma fɔ o mana bɔ yen ɛɛ min bɛ tali kɛ soir de bamako ale bɛ yan nɔ a kumana limana min ye soir de bamako ye a y'a jira k'a fɔ ko ɛɛ alasani watara n'o ye kodowari jamanakuntigi ye ale bɛ taama na nin waati in na faransi jamana kan ayiwa taama in k'a bɛ don hukumu kɔnɔna la maa bɛ se k'a fɔ yanni CEDEAO ka jɛrɛ min bɛna kɛ juillet kalo tile saba natɔ in na ayiwa alasani watara ko a na kɛ a taara ayiwa macron emmanuel macron ka hakilila lajɛ fɔlɔ ale ka kuntilenna ye min ye o mana bɔ yen ale soir de bamako kelen in kɔnɔ limana ko minisiri naani bɛ yen minnu bɛ gouvernement in kɔnɔna la a ni maa bɛ yen minnu bɛ ka gouvernement in sama ka jigin don o don ko e ko nin minisiri naani in tɛ an bɛna o fana lakale aw ye soir de bamako kɔnɔ o mana bɔ yen nouvel horizon bɛ yan nɔ a ko eh, kiribulon min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ finitigiw ka kiribulon la n'o ye tribunal militaire ye o dayɛlɛla moti kaw fɛ yen nɔ limana a jarala k'a fɔ finitigi maa bi saba ani fila ɲɔgɔn na ayiwa olu de jɔlen don kiritigɛla maaw ɲɛma tanamako minnu bɛ yen n'u tɛgɛ tar'u la k'o kiriw tigɛ l'indépendant fana bɛ yan limana l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko eh, min bɛ tali kɛ nioro du sahel ayiwa ko douane n'o ye fangabulon min ni o ye finitigiw ye minnu ka baara ɲɛsinnen don ayiwa an ka jamana bɔda n'a dondaw k'o kɔlɔsi ani sɔrɔ u bɛ se ka sɔrɔ yakubaya ka na an ka jamana kɔnɔna cogo min na ko nioro du sahel douane u ye tɛgɛ kɛ ayiwa balo balo min bɛ yen n'a man ɲi n'a bɛ sɔrɔ ɲɔrɔn sugu kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ o caman de la ka se ka o jeni l'indépendant fana ye o kuma fɔ ni waati m'an ta tɛgɛ ma an b'a kuncɛ ni les échos welewele ye limana ko ɲɔgɔndan min bɛ ka kɛ sisan n'o ye dɛfu ye ko dɛfu ɲɔgɔndan nin ɲɔgɔnna famana ka kɛ dɛ ko dɛfu ɲɔgɔndan bɛ ka kɛ ɲinan i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na ko bɛɛ bɛ i jɔ bɛɛ bɛ ka i jɔ i jɔyɔrɔ la kalanden wo lakɔli karamɔgɔ wo lakɔliden somɔgɔ wo minnu bɛ fɛ hali ka walejugu kɛ ko e ko kangari ma da bɛɛ ye a baara in ko a bɛ ka kɛ lafiya kɔnɔna la zen na ayiwa o ye tare tare ye yanni an ka se nin fasidisɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ma limana an b'a daminɛ ni min ye o ye l'essor ye Fasidi sɛbɛn in ko eh, min bɛ tali kɛ kumaɲɔgɔnya n'o ye dialogue ye limana gouvernement ni politiki tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a jarala k'a fɔ o baara o sɛmɛntiyara kunungo n'i ye jateminɛ kɛ ɲɔgɔn ye a kɛra eh, minnu yɛrɛ kun famana ɲɔgɔn ma minnu yɛrɛ kun famana ka sigi kɛnɛ kelen kan ka kuma limana o baara kɛra eh, kunungo politiki tɔn caman minnu bɛ mali kɔnɔna la yan nɔ u ni ayiwa gouvernement maa saba olu sigira ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kalata ko ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ani yɛlɛmani minnu bolodalen don ani waati minnu bolodalen don ka di kalata baaraw ma an ka jamana kɔnɔna la yan a jirala k'a fɔ eh, n'i ye jateminɛ kɛ ni sigikafɔ min na a bolodala kunungo centre de formation des collectivités territoriales la a jirala k'a fɔ a ka dɔgɔ politikima la minnu ma ye kɛnɛ in kan yen nɔ ɔ o ni minisiri saba min tun bɛ yen n'olu tun bɛ kumaɲɔgɔnya la o ye mara cɛmabɔli minisiri ye kolonɛli abudulayi mayiga ayiwa ale ye ministre de l'administration territoriale ye fo ka taa se ibrahim ikasa mayiga ale yɛrɛ ye fangabulon min bɛ yen ni o bɛ yɛlɛmaniw bolodali la an ka jamana kɔnɔna la ani jamana kura bɛ se ka jɔ cogo min na fo ka taa se ani minisiri fangabulon tɔw olu kumaɲɔgɔnya ale de b'o minisiriso kunna ka taa se ayiwa eh, minisiri min bɛ yen n'ale fana ye nagakɔrɔ minisiri n'a bɛ premier minisiri kɛrɛfɛ fatumata seku diko ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan yen yɔrɔ ale ka baara yɛrɛ bɛn bɛ yɛlɛmani fɛn fɛn bolodalen don jamana in kɔnɔna la yan nɔ ale de b'o ko kunna a ah, jarala k'a fɔ eh, n'i ye jateminɛ kɛ fasiri ka fɔ la ayiwa min ye chronogramme ko ye o de bɛ sen na n'o ye ma waati minnu bɛ yen n'o kan ka di ka se ka kalata baaraw kɛ ɔ limanaw ɲɔgɔn ye ninnu kɔfɛ a jarala k'a fɔ eh, min bɛ eh, tali kɛ kuma dɔw fɔra kuma minnu bɛ yen ni ayiwa politikimaw bɛ se ka taa u hakili jagabɔ a kan o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye jateminɛ kɛ limanaw ko bibi na min ye kalata baaraw ye o de ye kɔni wulikajɔw bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna la yan ɔ a jarala k'a fɔ min ye politikimaw ye u ladɔnniyara k'a fɔ ko collège électoral o bɛ wele ayiwa san ba fila ni mugan ani saba in na ɔ ko campagne min bɛ yen n'o ye référendum ye n'o kan ka boloda limanaw a jala k'a fɔ référendum ayiwa ale kan ka boloda min ye ayiwa min bɛ tali kɛ san min filɛ nin n'a bɛna jɔ san kura san ba fila ni mugan ani saba natɔ in na a jala k'a fɔ ko juin kalo yɛrɛ la san ba fila ni mugan ani saba ko ni ala ma foyi foyi kɛ min ye référendum ye o baara o bɛ kɛ o mana bɔ yen nɔ juillet kalo min bɛ da o kan collège électoral a bɛ tila ka wele tuguni k'a sigi ka ladɔnniya k'a fɔ ko min ye kalata minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ an ka wasaden kalataw la limanaw ko o bolodalen don ka bila mm, min ye a tako fɔlɔ an'a tako filanan n'o ye collectivité territorialew ye o fana o bolodalen don ka bila an n'a fɔ san ba fila ni mugan ani saba la o ye o tago fɔlɔ a n'a tago filanan ye ɔ n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ fana wasaden kalataw limanaw a jirala k'a fɔ o fana bolodalen don o tago fɔlɔ n'a tago filanan o bolodalen don ka bila min ye octobre kalo ani novembre kalo la san ba fila ni mugan ani saba n'i ye jateminɛ kɛ limanaw min ye jamanakuntigi kalata ye o na tugu o la a jirala k'a fɔ jamanakuntigi kalata ayiwa ko o fana bolodalen don min ye san ba fila ni mugan ani naani waatiw la nka nin bɛɛ la limanaw waati jɔnjɔn ma fɔ k'a fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen de la min ye eh, kalataw ye a bɛ kɛ nin na ɔ nka eh, baara ninnu na a koromo karili a jirala k'a fɔ ni référendum kɔni kɛra sariya damadɔ bɛ yen o bɛ ta ka baara kɛ ni o ye fɔlɔ walima o bɛ lajɛ ayiwa o bɛ se ka bila sen kan cogo min na o dɔ ye eh, cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma comité national de l'égal accès aux médias d'état o bɛ lajɛ ka baara kɛ ni o ye ani cour constitutionnelle yɛrɛ aya cogoya baara kan ka kɛ n'a ye cogo min na ani an ka marabolo kura minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ eh, région kuraw don yɔrɔ sariya kura dɔ tara kabi san ba fila ni tan ani fila ayiwa ko ka se ka baara kɛ ni o marabolo kura ninnu ye n'a ma ɲɛ ko kalata kɔni bɛ kɛ a ka kan o marabolo kura ninnu olu ka sigi k'a dɔn k'a fɔ nin ye nin ye nin dan ye nin yɔrɔ in ye ɔ ka se ka baara kɛ n'a ye ɔ nka jateminɛba min kɛra nin ko la l'essor ka fɔ la o ye k'a fɔ eh, waati kɛrɛnkɛrɛnnen ma fɔ nin ko in na a kan ka kɛ kalo minnu kɔnɔna la olu kɔni fɔra wa eh, jateminɛw de don gouvernement fɛ k'a da politikimaw ɲɛkɔrɔ u ka taa u miiri ayiwa miirinaw la minnu bɛ se ka kɛ miirina jɔlenw ye k'o fɔ gouvernement ye ɔ n'i ye jateminɛ kɛ limanaw kunun ko ɲɔgɔnye min kɛra politikimaw kɔni y'u hakilila di a ka fɔlɔ ye Amadu Koyita ye ale min yɛrɛ ye PS Yeelen Kura ɲɛmaaba ye a bɛ cadre d'échange des partis regroupement des partis politiques pour une transition réussie ale b'o kɔnɔna la ale ko nin chronogramme min dilen filɛ nin ko fɛn don a bɛ se ka kɛ ɔ ko baara don ni janto kɛra a la a bɛ se ka kɛ ɔ min ye Yunus Ameyi Diko ale yɛrɛ ye Rassemblement pour le développement et solidarité RDS o ɲɛmɔgɔ don ale ko ko nin chronogramme min dilen filɛ nin ko chronogramme sɛbɛlama don wa baara bɛ se ka kɛ n'a ye ɔ min ye URD ka nɔnabila min tun bɛ kɛnɛ kan ale ko ale kɔni ka fɛla kɛra min ye o ye k'a fɔ ko autorité indépendante de gestion des élections min n'o ye jɛkulu ye min kan ka kalata labɛn ale ko ko a fɔra k'a fɔ ko jɛkulu don min ni maa tɛna fereke don a senna ani a b'a ka baara kɛ n'a yɛrɛ ye maa si tɛna fereke don a senna ko nka ale bolo fɛn dɔ bɛ yen o minɛ jɛngɛnen don a bolo sabu ayiwa maa dɔw bɛ yen minnu minnu ka kuma bɛ se ka lamɛn kɔnɔna la dɛ wa maa dɔw bɛ yen min yɛrɛ ka kɛwale bɛ se ka kɛ sababu ye k'a bɔ a taasira kan ɔ mana bɔ yen min ye rpm secrétaire général maître babɛri gano ale y'a jira k'a fɔ ko eh, révision constitutionnelle min ni o ye sariya sunba ye n'a kan ka yɛlɛma ale kɔni bolo sariya sunba in yɔrɔ dɔ de kan yɔrɔ dɔw de kan ka ta ka lajɛ a la k'olu yɛlɛma ɔ min ye epm ensemble pour le mali o ɲɛmaaba docteur bɔkari tereta ale kɔni ma kuma jɔlenba fɔ nka ale ko u bɛ t'u sigi k'u miiri ɔ ka hakilila caman fara ɲɔgɔn kan o kɔ ka na o da gouvernement kɔrɔ ɔ limana nin kɔni bɛɛ b'a jira k'a fɔ eh, politikimaw ka nisɔndiya bonyana nin ko in na kosɛbɛ sabu caman y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni famana ka kɛ u ka laɲini kun ye mun ye o de ye gouvernement ka taa ni nin taasira ye walasa politikimaw da ka don kalataw ni yɛlɛmani minnu bɛ bolodali la an ka jamana kɔnɔ ko nka n'i ye nin bɛɛ lajɛ jamanaw eh, nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka teliya teliya ka kɛ sisan a kun de ye walasa cedeao yɛrɛ ale bɛ se ka i janto ka a ka ɲangi wuli ka bɔ mali kan a ka jɛrɛ min bɛ ka boloda juillet kalo natɔ in na ɔ minisiri abudulayi kolonɛli abudulayi mayiga ale y'a jira k'a fɔ ko eh, nin ɲɔgɔnye a tɛna dan nin ma sabu ko a na boloda kalo kalo o kalo ayiwa min ye Eh, u ni politikimaw ka ɲɔgɔnye a na boloda limana walasa u ka se ka ɲɔgɔn faamu nin ko la kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le pélican ale bɛ yan limanaw pélican kumana a ye ɲininkali kɛ a ko min ye asimi goyita ye n'o ye jamana kuntigi min bɛ furancɛla fanga kunna bi ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla ale de bɛna a bɛna e, e, walima n'a ni jamana kuntigiya eh, ɲinini ka kan walima n'a n'a ma kan ɔ eh, furancɛla fanga yɔrɔ ale kɔni bɛ ka i toritori ka na dɔɔni a bɛ taa ban waati min na o y'a sɔrɔ kalataw de bɛ labɛn ka jamanakuntigi kura sigi ɔ nka bɛɛ bɛ ka i ta fɔ bi eh, min ko ko asimi ka kɛ jamanakuntigi ye o min ko k'a ka i kanbɔ o bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ nka asimi yɛrɛ limanaw maa don maa min bɛ yen ni ɛɛ a ka jamana baara bi bi in na maa caman sɔnnen don a ma maa don fana min n'a ka kuma man ca a ka eh, k'a fɔ de n bɛ n bɛ yan bi n bɛ yan sini limana asimi goyita o t'a ka fɛla ye kosɛbɛ ɔ i n'a fɔ tɔw b'a kɛ cogo min na i n'a fɔ politikimaw b'a kɛ cogo min na asimi ka o a tɛ o o minɛn ninnu kɔnɔna la pélican ka kuma don dɛ a ko eh, a mana kɛ cogo o cogo jamanaden caman kɔni bɛ yen bi minnu b'a fɛ ka asimi goyita ye a ka se ka sigi jamanakuntigiya la don nataw la ɔ nka eh, ɲininkali de kɛlen don n'a sɔrɔla eh, cɛba in n'o ye asimi goyita ye a na na se ka eh, a filɛ furancɛla fanga min kɔnɔna la nin n'a na se ka i kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ tiɲɛ don bi bi in na limanaw hali an bɛ waati min na ko sisan jamanakuntigi kolonɛli asimi goyita a m'a yira a ka kɛtaw la a m'a yira a ka fɔtaw la k'a fɔ a bɛna i kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ nka a mana kɛ cogo o cogo limanaw minnu bɛ yen ni olu ye kuma minnu bɛ kumaw la bɛɛ bɛ k'i ta fɔ caman ko ko asimi goyita ayiwa k'a na sɔn k'i kanbɔ a mana kɛ cogo o cogo limanaw waati nata o de bɛ se ka o tiɲɛtigiya nka eh, n'i y'a lajɛ n'i ye ko in yɛrɛ lajɛ fasiri ka lakali la o ye k'a fɔ asimi goyita eh, sariya kura min tara n'o ye loi électorale kura in ye ayiwa sariya min fana bɛ yen n'o ye eh, article 155 ye o b'a jira k'a fɔ limanaw min ye an ka ɛɛ Eh, finitigiw ye n'o ye forces armées de sécurité ye limanaw a jala k'a fɔ olu fɛn fɛn bɛ yen ko olu bɛ fɛ k'u kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ɔ ni jamanakuntigi sigira yanni a ka fanga ka ban kalo wɔɔrɔ ɔ olu bɛ se ka eh, fanga fini bila walima ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ yɛrɛ la ayiwa ka se k'u kanbɔ ayiwa jamanakuntigiya nɔfɛ o ye yamaruya ye ka di o finitigiw ma ɔ nka eh, n'i ye jateminɛ kɛ limanaw o sariya min tara nin ye article 155 min filɛ nin o ni charte min ni furancɛla fanga bɛ ka baara kɛ n'a ye o charte yɛrɛ article kɔnɔntɔnnan o b'a jira k'a fɔ ko eh, jamanakuntigi wo a ka dankan wo fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ furancɛla fanga kɔnɔna la o ayi olu yamaruyalen tɛ k'u kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ o b'a jira k'a fɔ asimi goyita sariya in fɛn fɛn filɛ nin ayiwa a t'a yɛrɛ ye nin si kɔnɔna la k'a fɔ k'a b'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ nka limanaw sariya fana tɛ fɛn ye ko yɛlɛmani tɛ se ka don a la ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ article kɔnɔntɔnnan min filɛ n'o ye charte ka fɛla ye ɔ yɔrɔ article fɔlɔ yɛrɛ o b'a jira k'a fɔ ko Eh, charte a bɛ se ka yɛlɛma cogo o cogo n'a fɔra k'a fɔ a ka yɛlɛma a bɛ se ka yɛlɛma o article article alinéa 1 eh, article 9 n'o bɛ eh, charte kɔnɔna la limanaw n'o y'a jira k'a fɔ ko charte bɛ se ka yɛlɛma ayiwa o dɔrɔn de bɛ se ka asimi goyita k'a fɔ ko a fana bɛ se ka jamanakuntigiya bila yanni kalo wɔɔrɔ cɛ ka se k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ limanaw n'i ye nin bɛɛ lajɛ a bɛ taa wolo min na o ye k'a fɔ ayiwa asimi goyita n'a ko k'a b'i kanbɔ limanaw ko eh, sariya minnu tara nin ye a sariyaw a bɛna kɛ sababu ye politikimaw caman bɛ wuli k'u jɔ k'a fɔ u m'a faamuya ɔ ni faamuyabaliya nana limanaw a bɛ kɛ sababu ye an ka jamana kɔnɔna la yan yɔrɔ fanga dafiriw olu tugutugura ɲɔgɔn na wa ko maa k'i sigi n'a ye fana ni hali ni asimi goyita n'a y'i kanbɔ ko o fanga dafiri kelen in maa bɛ se k'i sigi n'o ye ko asimi goyita tiɲɛ don a kɔni bɛ ka furancɛla fanga baara kɛ ka ɲɛ ko nka ayiwa a ka kɛ jamanakuntigi ye don nataw la o tɛ o tɛ fɛlaba ye min bɛ se ka kɛ basigi ye don nataw la docteur dugune musa ale de ye nin kuma fɔ le pélican ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le canard déchaîné a bɛ yan a kumana min ye canard déchaîné fɛla ye bi limanaw jaw de bɛ yan ja ninnu bɛɛ bɛ ka kuma n'i ye jateminɛ kɛ mali ni CEDEAO kunkanko kuma de don ɔ ko an bɛ k'an kunda min ye ɛɛ ɲangini min bɛ an kan an bɛ k'an kunda o de wuli ka wa o ye ɲininkali ye ɔ ja minnu bɛ yan an ɲɛ bɛ ɛɛ dɔ sigilen la nin na kɛ kiiritigɛla dɔ ye ayiwa kelen na kɛ emmanuel macron kelen yɛrɛ na kɛ a kɛrɛfɛma dɔ fana ye min y'a ka fanga marabaa dɔ ye ɔ limanaw min ye ɛɛ juge min sigilen don ɔ ale kɔni kan don ko ɛɛ n ka cɛw n bɛ min fɔ aw ye ɛɛ aw ka aw ye ɲangi ɲangini kolo minnu ta ka ɲɛsin mali ma nin ye a ko a ma fɛn ɲɛ dɛ ko a ma fɛn ɲɛ ɔ o la sa an kɔni an na aw wele sariya ɲɛkɔrɔ a ye baara min kɛ nin ye baara in a ma ɲɛ o tuma anw aw ka laɲini fɛn fɛn bɛ yen an bɛ a bɛɛ furan n'an tɛgɛ kɔ ye baara tɛ se ka kɛ n'a si ye bilen ɔ emmanuel macron wɔsilenba sɔrɔla k'i bolo d'a kunkolo la a ko merde a ko k'olu kɔni tun bɛ ka fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛ ko a bɛɛ lajɛlen de binnen filɛ nin ji la nin ye eh, min cɛ min fana jɔlen don a kɛrɛfɛ limana o fana bɛ ka wɔsi o ko eh, ko ayiwa ko namasa fara de kɔni fililen filɛ o kɔni ko nin kɔni ko in a kɛra ko nin kɛra maloya ye dɛ nin kɛra maloya belebeleba de ye min taara ka ɲɛsin olu ma limanaw kuma a n'a kɔrɔ tɛ ɲɔgɔn na canard déchaîné de ka kuma don o mana bɔ yen eh, le soir de bamako ka kuma la bi lemanaw a ko min ye alasani daramani watara ye ko ale bɛ taama la faransi jamana kan nin waati in na ɔ a jirala k'a fɔ alasani daramani watara ale ka taama faransi jamana kan eh, limanaw dɔwɛrɛ tɛ wa ko a bɛ to faransi yɛrɛ de ka i kunda min ye eh, gana akara eh, n'o ye gana faaba ye walasa ka se ka taa cedeao ka sommet min kan ka kɛ ni nin y'a tako biwɔɔrɔ ani kelennan ye limanaw ka se ka taa eh, o kɛnɛ kan yen nɔ ɔ eh, min ye alasani daramani watara ka nin taama in ka bɔ faransi ka taa akara dɔwɛrɛ tɛ fasiri ka fɔ la a na kɛ a taara emmanuel macron fɛ yen limanaw o hakililaw walasa ka se ka min ye maliko kuma min bɛna taa fɔ o kɛnɛ kan yen n'a fɔra k'a fɔ ɲangiw bɛ sɔn ka wuli ka bɔ mali kan ayiwa alasan daramani watara ayiwa a na kɛ a bɛ sɔn ka taa ayiwa min ye emmanuel macron ale hakililaw lajɛ ɔ n'i ye jateminɛ kɛ limanaw a kɛra o ye o a ma ko ye o limanaw jateminɛ caman kɛla kɔni ka hakilila de y'o ye k'a fɔ ko eh, hali n'a sɔrɔla emmanuel macron bi bi na ale jamanakuntigi min na a furadama faransi jamanakuntigiw la min ko ko a ka fɔ ka mali furancɛlafangaw ka u see se ala ma i b'a o kɛra emmanuel macron de sabu dɔgɔyalima si tɛ min ma tɛmɛ emmanuel macron ani mali jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɔ ale de tun y'i kali ko fɔ a ka mali jamana ɲɛmɔgɔw ka ko da u kan u ma segin ni min ye ɔ yɔrɔ ɲangi min filɛ an kan nin ye ko n'i ye faransi yɛrɛ nɔbɔ a la fasiri ka fɔ la a tɔ b'a dɛn ɔ n'a fɔra k'a fɔ cedeao bɛna jɛrɛ kɛ juillet kalo tile saba natɔ in na ɔ a ka kan alasani daramani watara min taalen filɛ nin ye a ka taa ka taa hakilila ɲininkali kɛ a ko bɛna kɛ cogo min na ɔ ni maa min hakili b'a la ale dalaman ale alasan daramani watara kelen ani niger jamanakuntigi mohamed bazoum olu de kun da bɛ fili kelen na minnu yɛrɛ fɛla tɛ fiyewu mali ka bɔ nin nin lahala in kɔnɔna la a mana kɛ cogo o cogo soir de bamako ka fɔ la ayiwa min ye emmanuel macron ye maa kɔni t'a dɔn a bɛna hakilila min ta sen na ɔ limanaw bɛɛ kɔni sigin bɛ malidenw farafinnaw bɛɛ sigin bɛ ka cedeao lajɛ juillet kalo tile saba natɔ in na min bɛna kɛ sababu ye u na ɲangi wuli ka bɔ mali kan sabu eh, mali jamana ɲɛmɔgɔw olu n'a fɔra k'a fɔ ko yɛlɛmaniw ka boloda baaraw ka boloda koronogaramuw ka di nin bɛɛ bɛ senna nin waati na mali kɔnɔna la yan ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla cedeao a nana mali jamana ɲɛmɔgɔw lamɛn nin ko in kan kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ soir de bamako kɔnɔ yani an ka soir de bamako bila limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ minisiri damadɔ bɛ yen min bɛ gouvernement in kɔnɔ a ni minisiri naani ɲɔgɔn na minnu bɛ yen ni eh, limanaw baara baara ɲɛdɔnbaliya de don wa walima eh, u bɛ baara min na nin ye jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ kɔni dira u ma nka limanaw ni minisiriso damadɔ in k'u ma se ka foyi kɛ soir de bamako ka kuma la laya jara ale min ye fasiri kɛ a ko eh, san kelen furancɛla fanga kɛlen ka sira kura ta n'o ye rectification ye a jirala k'a fɔ ko n k'a fɔ mpr o ɲɛmɔgɔ min bɛ premier ministreya bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye yɔrɔ ale ka gouvernement in kɔnɔ ministre damadɔ b'a kɔnɔ fɔlɔ ye eh, Imam Umaru Jara ye ayiwa Imam Umaru Jara k'ale kɔni ye alimamiya dulokiba fili pewu ka vɛsiw ni gɛsinɛriw donni daminɛ limanaw min ye eh, ministreya baara ye k'o daminɛ ko nka nin minisiri min ye nin kabi baara yɛrɛ daminɛ e ko ko a sen ma fereke baara la wa sabu limanaw i tɛ baara min dɔn i tɛ se k'o dɔn i tɛ baara min ɲɛ dɔn i tɛ se k'a fɔ k'i b'o karaba a jirala k'a fɔ imam umaru jara min ni ale de bɛ ayiwa minisiri delegeya la bi n'a bɛ kɛnɛyakow ni adamadenw ani maa min wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la olu ka koɲɛ kunna ayiwa imam umaru jara ko a na kɛ ale ta kɔni baara fereke b'a bolo bi a t'a dɔn a bɛ taa ɲɛ wa a bɛ taa kɔ a bɛ taa kɛrɛfɛ wa a kɔni t'a dɔn ɔ yɔrɔ ani maa minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka hali minisiriya jɔyɔrɔ ninnu d'a ma n'o ye eh, a sababu yɛrɛ n'o bɔra imam mamudu diko la a n'o tɛ bilen ko kɔsa in na a taara ɲɔrɔn sirifikɛ fɛ yen ayiwa a taalen o fɛ yen limanaw dɔwɛrɛ tɛ ko ka se ka taa eh, kuma o fɛ jɔyɔrɔ min b'a bolo a na se ka to jɔyɔrɔ in na cogo min na fasiri ka kuma don nka a mana kɛ cogo cogo imam umaru jara limanaw nin si tɛ fɛn bɔ sɛdennin sɔngɔ na nka baara min dira i ma i ka se ka baara in kɛ maaw n'a dɔn k'a fɔ i bɛ se baara in na o mana bɔ yen minisiri filanan min n'o bɛ sogɛli kokala mayiga ka gouvernement kɔnɔ o ye madame wadije fune kulubali ale min n'ale bɛ muso ni den ni denbaya ka minisiriso kunna bi a ko nin muso in kɔni ko ni minisiri yɛrɛ fɛn fɛn nana nin minisiriso in na limanaw madame fune wadije a ko nin minisiri in ko nin muso in baara yɛrɛ ɲɛdɔn kisɛ kelen a tɛ nin na sabu ko a kɔni taara eh, wulikajɔ minnu kɛra jamanakuntigi kɔrɔ ibrahim bokar keyita ale nɔfɛ m5 ka wulikajɔw la eh, n'a fɔra k'a fɔ jɔyɔrɔw nana tilatila k'o de kɛra sababu ye ninnu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ n'o tɛ limanaw ko maa si t'i to i yɛrɛ ma ka min ye madame wadije fune kulubali k'a ta k'i b'a kɛ jamana minisiri ye ɔ an bɛ don min ko bi ko o kɔni o misali dara kɛnɛ kan sabu minisiriso min filɛ ko minisiri a fɔra minisiri fɛn fɛn kɔ k'u bɛɛ lajɛlen ye minisiriso in baara ɲɛdɔn ka tɛmɛ a kan fasiri ka kuma don dɛ Limanaw ko maa sabanan ye jɔnni ye o ye madame fatumata seku diko ale yɛrɛ kiri dɔnbaa ye ale ye sariya dɔnbaga ŋana ye ɔ ko n'a ma kɛ ko nin waati in na baarakɛlaw kɛmɛ k'u bolo da u sen kan sabu ale de bɛ baarako ni foroba ca ale de b'o kunna ɔ n'a ma kɛ baarakɛlaw kɛmɛ k'u bolo da u sen kan nin waati in na ka jamana yɛrɛ lajɛ sabu yɛlɛmani minnu bɛ sen na gɛrɛfukɛlaw kɛmɛ k'u jɔ fɔlɔ ko n'o tɛ limanaw ko nin minisiri in ko ale fana dan b'a la dɛ a kɛmɛ ka baara min kɛ nin minisiriso in kɔnɔ nafa foyi ma y'a la fasiri ka kuma don maa naaninan ye min mun ye aya eh, o y'ale yɛrɛ ye limanaw a ko n'i ye ko in n'i y'a bɛɛ jateminɛ sogɛli kokala mayiga ka nin gouvernement in kɔnɔna la limanaw ko nin minisiri naani min bɛ yen ko ala ye diɲɛ don o don da ninnu de ka baara bɛ ka kɛ sababu ye ka gouvernement k'a sama ka jigin duguma dɔw yɛrɛ ko ko hali baara ɲɛdɔn a tɛ nin minisiri naani in na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ soir de bamako kɔnɔ o mana bɔ yen min ye fasididi sɛbɛn nouvelle horizon ye a bɛ yan a kumana nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ ko eh, kiri bunda kun kan a jala k'a fɔ ko eh, tribunal militaire min n'o ye an ka finitigiw ka eh, kiribulon ye ayiwa o dayɛlɛla motikaw fɛ yen nɔ afɛri min bɛ yen n'o bɛ se afɛri mugan ani kɔnɔntɔn ma ɔ n'i y'o lajɛ finitigi bi saba ani eh, fila ɲɔgɔn na o de bɛ ayiwa a ko kun kan a jarala k'a fɔ moti mara kɔnɔna na kabini ntɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile mugan ani wolonfila a jarala k'a fɔ finitigi minnu bɛ yen n'u tɛgɛ yera tanamakow la i n'a fɔ eh, suɲɛni eh, marifa suɲɛ maramafɛn suɲɛ ani k'a fɔ i ka ɲɛmɔgɔ k'i bila baara la i ka ban k'o kɛ ani eh, sirabakan kasaraw ani yɛrɛ ka boli ka bɔ kaso la ka taa n'i yɛrɛ ye o n'a ɲɔgɔnna caman ɔ baara ninnu dayɛlɛla moti mara kɔnɔna la a kɛra moti mara yɛrɛ ɲɛmɔgɔ colonel major abas danbele a kɛra o ɲɛna ɔ ale yɛrɛ folikan di nin ko in na kosɛbɛ sabu ko nin min filɛ nin ye Eh, nin na kɛ sababu ye eh, ka wale jugu kɛ k'i ye k'i to yen n'a bɛ fɔ a ma impunité ka o da bila an ka jamana kɔnɔna la ko eh, hali moti maire yɛrɛ n'o ye isa kansayi ye ale fana ye foli da gouverneur ta kan a ko tribunal militaire min filɛ n'a sigira moti mara kɔnɔ yɔrɔ bamakɔ ta tɛmɛnen kɔfɛ moti ta de dara a kan procureur min bɛ yen n'ale fana bɛ nin baara in kunna tribunal militaire kunna isaka keita ale y'a jira k'a fɔ ko eh, jamanadenw u tɛ mm, tribunal militaire a ka baaraw taabolo dɔn ko a ka kan a ɲɛ ka fɔ u ye n'o tɛ ni session min dayɛlɛlen filɛ nin ko kabi san 1995 ni session in dayɛlɛlen don ɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye finitigi minnu bɛ yen ni u bɛ tanamako kɛ k'u to u ka baara la limanaw n'u ma yamaruya ɔ olu de bɛ wele k'u jɔ bara la k'u ɲininka aya kun jumɛn na e ye nin kɛ i ni sariya min ka kan o na da i kan kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ nouvel horizon kɔnɔna la o mana bɔ yen l'indépendant bi yan ɔ l'indépendant y'a jira k'a fɔ nioro du sahel ko eh, tɔni duuru ɲɔgɔnna o de minɛna ɲɔrɔn sugu kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen ye eh, balo kolon de balo minnu bɛ yen n'a a man ka don an ka suguw kɔnɔna la fewu ɔ n'i ye jateminɛ kɛ min ye eh, bɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye farini bɔrɔw ye ɲaw ani i b'a sɔrɔ balo minnu bɛ yen n'u bɛ bila buwatiw kɔnɔna la ani furaw fo ka taa se buwasɔn minnu bɛ yen n'a bɛɛ lajɛlen alikɔli ye ani balo minnu bɛ yen ni a suguya suguya ka ca fo ka taa se bateriw biki dɔrɔgu birikiw a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw o de minɛna ɲɔrɔn sugu kɔnɔnaw la ɲɔrɔn min ni a jala k'a fɔ ale ye marabolo ye bi ɔ a duwani ɲɛmɔgɔba bakari ɛɛ togo a ko nin waleya min filɛ nin ye limanaw a bɛ kɛ sababu ye walasa eh, balo kolon ani dumuni kolon minnu bɛ yen n'o bɛ don eh, an ka sugu kɔnɔna la n'a bɛ tila ka taga feere maaw ma limanaw ka se ka ale bɔ mɔgɔw senkɔrɔ ɔ min ye colonel major ali anaji ale min ye eh, nioro du sahel a gouverneur ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin na kɛ sababu ye jamanadenw ka u janto balo minnu bɛ yen n'a bɛ bɔ jamana wɛrɛw kan ka na an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ don an ka suguw kɔnɔna la ayiwa maaw k'u kɔlɔsi a la guvɛrinɛri y'a jira k'a fɔ Eh, maa ka kɛnɛya o de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ɔ n'a fɔra k'a fɔ maaw yɛrɛ minnu bɛ yen n'u bɛ nin balo ninnu san ka na n'a ye ɔ ko u k'a dɔn k'a fɔ minnu b'a baara kɛ faso niw tɛ dɛ o k'u janto a maa kofɔlen ninnu na ɔ ko eh, tɔni duuru ɲɔgɔnna a bɛɛ lajɛlen balo kolon ye minnu kɔni tara ka taa jeni limanaw k'a bɔ mɔgɔw senkɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye l'indépendant ale de ye nin fɔ an b'a kuncɛ ni eh, fasidi sɛbɛn les échos welewele limanaw échos y'a jira k'a fɔ ko dɛfu min ni o ye ɲɔgɔndan ye n'a bɛ kɛ sababu ye i bɛ bɔ duguma kalanso la ka taa cɛmancɛ kalanso la o ye ka bɔ ekɔli eh, primaire la ka taa eh, min ye lise la ayiwa ko dɛfu ɲinan maa ba kɛmɛ fila ni bi naani ni naani a ka ca ni o ye ayiwa olu de bɛ k'u kanbɔ dɛfu ɲɔgɔndan nɔfɛ ɲinan ko dɛfu ɲɔgɔndan kɔni bɛ ka kɛ nka limanaw a bɛ ka kɛ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na sabu eh, ladilikan fɛn fɛn dira a bɛɛ bɛ ka labato lɔkɔli karamɔgɔw fan fɛ o lɔkɔlidenw fan fɛ o ani eh, lɔkɔliden somɔgɔw fan fɛ bɛɛ bɛ k'a labato o b'a jira k'a fɔ dɛfu ɲɔgɔndan min daminɛna ntɛnɛn tɛmɛnen fo ka se bi la limanaw tanama ko si tɛ yen min yera a ko siratigɛ la ah, o ye tare tare ye kɛ kunnafoni filɛ les échos welewele ale de ye nin fɔ olu kumana a b'i dansigi kɛ kunnafonidi gafew la an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ